Treibh na Scáth le Torlach Mac Con Midhe. Scéal a foilsíodh ins an iris Feasta sa bhliain 1998. Chuaigh m'athair go Ceanada sa bhliain 1946 agus chuir sé faoi in iarthar na tíre i gcathair Victoria. Cheannaigh sé teach sna fo-bhailte nua a bhí á dtógáil timpeall na cathrach. Is cuimhin liom an fo-bhaile mar ar fhás mé suas. Bhí sé ar imeall an 'bush' nó na hiargúltachta Agus dar le m'athair, nuair a tháinig sé féin agus mo mháthair ann don chéad uair, bhí a gcónaí ar cheann de na céad tithe a tógadh. Bhí i bhfad níos mó bush ann ag an am sin ná mar a bhí fiú amháin nuair a bhí mise i mo ghasúr, ach bhíodh ar mo chumas féachaint isteach sna coillte iargúil ó chúl an tí. Is cuimhin liom cé chomh dorcha is a bhíodar. De ghnáth, bhíodh m'athair ag dul ag obair go moch, ach nuair a bhí Satharn nó lá saoire ann, luífeadh sé sa leaba ar maidin. Nuair a dhéanfadh sé amhlaidh, d'éiríodh mo mháthair go moch agus théadh sí sa chistin chun an bricfeasta a ullmhú. D'fhanadh m'athair sa leaba ar feadh tamaill agus uaireanta léadh sé an nuachtán nó leabhar. agus thugadh mo mháthair cupán tae chuige. Luíodh sé ar an leaba ina phitseámaí, is cuimhin liom an ceann stríocach a bhí aige, agus go minic théinn féin isteach agus ó tharla go mbíodh sé ag glacadh rudaí go breá réidh, chuireadh sé fáilte romham suí ar an leaba chun bheith ag caint leis. D'insíodh sé scéalta dom. D'inis sé go leor scéalta dochreidte. Scéalta mar gheall ar eachtraí a tharla dó ina óige, mar dhea. Nuair a deireadh mo mháthair, 'Ná bí ag cur a leithéid de ráiméis isteach ina cheann! dhéanfadh m'athair gáire agus cuma náirithe air. Ach tá 'fhios aige go maith nach bhfuilim ach ag cumadh scéalta. Ní raibh mé féin róchinnte, le fírinne. Bhí mé óg agus soineanta agus ba dheacair dom idirdhealú a dhéanamh idir an fhírinne agus an tsamhlaíocht. Dream amháin a dtráchtadh sé orthu ná na hIndiaigh fiáine san iargúltacht. Dúirt sé go mbíodh treibheanna ina gcónaí sa cheantar uilig seo sular tháinig an fear geal, sular chuir na ceannródaithe fúthu ann. Fiú amháin nuair a roinneadh an talamh ina fheirmeacha agus nuair a tógadh fo-bhailte nua, níor imigh na hIndiaigh as go hiomlán. Bhí deireadh le scoth na seilge agus na hiascaireachta acu, ar ndóigh. Agus mar sin d'éirigh an saol an-chrua orthu. Chuaigh na treibheanna i léig de réir a chéile. Ach chónaíodar i gcónaí san iargúltacht, go han-chiúin, faoi mar a bheadh ainmhithe allta ann. Bhaineadar úsáid as a gcuid seanchais choille chun fanacht sa mhéid a bhí fágtha den iargúltacht i ngan fhios don duine geal. Mhair siad ar an eolas sin acu. Théadh siad ag seilg agus ag iascaireacht chomh fada agus ab fhéidir leo, agus nuair a bhí an saol crua, bhíodh sé de nós acu goid ón duine geal nuair a bhí deis acu. Bhíodh mionghadaíocht go leor ann uaireanta. Má chuala m'athair scéalta faoi Indiaigh fiáine amuigh ar an iargúltacht, an chéad uair a chonaic sé iad lena shúile féin, cuireadh ionadh an domhain air. Sa bhothán ag bun an ghairdín, bhíodh málaí prátaí á gcoimeád aige. Ní raibh glas riamh ar an doras. Lá amháin, d'airigh sé rud éigin ar siúl amuigh sa bhothán. Síos leis chun a fheiceáil cad a bhí ann. Thóg sé a ghránghunna lódáilte agus ar aghaidh leis síos an gairdín go han-chiúin. Bhí doras an bhotháin ar oscailt. Bhí daoine le feiscint istigh ann ceart go leor. Grúpa Indiach, cúpla fear agus bean óg. D'ardaigh sé an gunna agus d'aimsigh orthu mar bhíodar i riocht mála prátaí a thógaint. D'fhéach na hIndiaigh ar m'athair agus focal níor ligeadar astu. Ach ar deireadh dúirt an bhean leis go himpíoch, Deux bébés, ar sise leis, deux bébés. Ar dtús níor thuig sé in aon chor cad a bhí á rá aici. Bhí sé ag dul di, beagnach, na focla sin a rá. Ach ar deireadh thuig sé gur focla Fraincise a bhí iontu. Thuig sé go raibh beirt leanbh aici san iargúltacht agus go raibh sí ag iarraidh bia dóibh. Bhí trua ag m'athair do na hIndiaigh. D'ísligh sé an gunna gráin agus thug sé comhartha dóibh an mála a thógaint agus greadadh leo. Dheineadar amhlaidh, gan a thuilleadh a rá agus ar ais leo san iargúltacht. Ní fhaca m'athair Indiach ar bith ansin le fada. Ach lá dár chuaigh sé go dtí an bothán chun rud éigin a fháil, cad a chonaic sé istigh ann ar bharr na málaí prátaí sa chúinne ach cúpla craiceann racúin. Bhuel, ina dhiaidh sin, agus go háirithe sa gheimhreadh, d'fhágadh sé prátaí agus rudaí eile do na hIndiaigh a bheadh úsáideach dóibh, dar leis. Agus tharraing na hIndiaigh orthu. Uaireanta nuair a bhíodh sé amuigh ar chúl an tí d'fheiceadh sé na hIndiaigh ar imeall na coille agus dhéanadh siad miongháire leis. Lig siad dó iad a fheiscint mar bhí siad ag cur trust ann. Oíche amháin roimh an Nollaig a tharla sé. Ba chuimhin le m'athair go maith é mar bhí sé ag cur sneachta go trom. Bhí sneachta ar an tsráid agus na coillte agus bhí lán na gealaí sa spéir. Bhí sé féin amuigh, agus go tobann, faoi sholas na gealaí, chonaic sé scata Indiach ag teacht as an bhush. Bhíodar ar an bhfaiche ar chúl an tí. Thugadar comhartha dó teacht i gcóngar agus nuair a shiúil sé ina dtreo, d'imíodar leo i measc na gcrann, agus comharthaí eile uathu anois chun iad a leanúint. Lean sé iad isteach sna coillte. Bhí cosán de shaghas ann, agus d'fhanadar i gcónaí os a chomhair amach. Ar deireadh, tar éis timpeall leathuair a chloig de shiúl, thángadar isteach i réiteach sa choill, agus nach ar m'athair a bhí an t-ionadh nuair a chonaic sé slua mór Indiach ann agus iad ina suí go breá compordach, i bhfáinne, mar a déarfá, timpeall ar thine mhór cnámh. Gan a thuilleadh moille, Shuigh na hIndiaigh a bhí le m'athair síos leis an dream eile. Thuig sé go raibh fáilte roimhe suí síos leo agus a scíth a ligean. Chuaigh sé anonn go háit folamh in aice na tine a bhí in áirithe dó, de réir dealraimh, agus shuigh sé síos ansin. Shuigh na hIndiaigh i dtost iomlán orthu agus iad ag féachaint ar an tine breá os a gcoinne. Ansin. Duine a raibh cuma taoisigh nó asarlaí air, thóg sé amach píopa mór agus chuir tobac ann. Las sé é agus thosaigh sé á chaitheamh. Bhí boladh álainn ón tobac seo agus chaith sé priosla eile tobac ar an tine. Ansin shín sé an píopa chuig m'athair agus thuig seisean go mba cheart dó é a chaitheamh ar feadh tamaill. Chaith. Bhíodh píopa ag m'athair sa mbaile ag an am seo agus dúirt sé nár chaith sé píopa tobac níos áille ná an píopa sin. Bhí sé thar barr. Ansin thug an t-asarlaí le tuiscint dó go raibh sé in am dó an píopa a chur thart go dtí an chéad Indiach eile in aice leis, agus dhein sé amhlaidh. Chaith an chéad Indiach eile é á chur thart go dtí na daoine in aice leis. Is mar sin a chuaigh an píopa timpeall na cuideachta. Idir an dá linn, bhí greim bia á ullmhú ar an tine. Roinneadh an bia ar an gcuideachta agus fuair m'athair a chuid. Ansin d'éirigh monabhar cainte ar gach taobh agus labhair na hIndiaigh ina dteanga aisteach féin, cé nár thuig m'athair focal di, ar ndóigh. Ba dhóigh leis, mar sin féin, ar uairibh, go raibh scéalta á insint, agus uaireanta scaoil Indiach amhrán uaidh agus d'éist an comhluadar. Ba léir go raibh oíche airneáin ar siúl. Shuigh m'athair tamall agus é ag baint taitneamh as an gcraic ach smaoinigh sé go mbeadh mo mháthair agus an chlann buartha toisc é a bheith imithe le fada. Mar sin d'éirigh sé agus chuir sé fios le comharthaí ar an sean-asarlaí go raibh sé in am dó a bheith ag bogadh. Sheas an t-asarlaí féin. Chuaigh sé go dtí m'athair agus d'ardaigh sé a lámh. Chonaic m'athair go raibh fáinne breá óir ar mhéar amháin aige agus seod ann. Bhain an seanduine an fáinne seo de agus thug do m'athair é. Thuig m'athair gur chóir dó glacadh leis an mbronntanas seo, ó tharla go bhfuil sé de nós ag na hIndiaigh bronntanas a thabhairt do gach cuairteoir, is cuma chomh luachmhar atá sé. Thóg sé an fáinne agus chuir sé ar a mhéar féin é. Rug sé greim ar lámh an asarlaí agus bhreathnaigh siad sna súile ar a chéile. Ansin d'imigh m'athair leis. Dhein an t-asarlaí comhartha do stócach Indiach dul le m'athair chun an bealach a thabhairt dó, rud a dhein sé. Shiúil an bheirt tríd na coillte gan focal eatarthu. Ní raibh le cloisint ach scréachacht na gceann cait agus amhastrach na madraí fiáine i bhfad i gcéin. Ar deireadh, chonaic m'athair soilse na dtithe. Tháinig sé amach as an iarnóin ó bheith sa bhaile arís. Nuair a dhúisigh sé maidin lá arna mhárach, ní mór ná gur chreid sé gur bhrionglóid ar fad a bhí sa scéal. Ach d'fhéach sé ar a láimh, bhí fáinne an asarlaí uirthi. Ag an nóiméad seo sa scéal, d'fhéach sé síos ar a láimh agus chonaic mé féin an fáinne óir a chaith sé ar a lúidín clé agus seoid ann. arsa mise le m'athair, an bhfaca tú na hIndiaigh ina dhiaidh sin? Ní fhaca, ar seisean, le fírinne. Bhíodh an nóisean agam go raibh siad ag féachaint ón bush orm mar sin féin. D'fhágainn rudaí éagsúla sa bhothán sa ghairdín agus tar éis tamaill bhídís imithe agus rudaí eile fágtha ina n-áit. An bhfuil aon cheann acu agat go fóill? Níl, ar sé. Tharla sin na blianta ó shin agus níl siad againn anseo a thuilleadh. Agus cad faoi na hIndiaigh anois? arsa mise. An bhfuil siad imithe ar fad? Níor leag mé súil orthu leis na blianta fada anois. Agus níor tógadh aon rud ón mbothán sa ghairdín le fada, ná níor chualas faoi aon ghadaíocht eile sa cheantar. Ar ndóigh, tá an fo-bhaile fásta go mór anois, tá an oiread sin tithe tógtha agus tá an bush ag dul i laghad mar a gcéanna. Measaimse gur imithe in éag atá treibh na nIndiach, ach ní bheadh a fhios agat, b'fhéidir go bhfuil roinnt díobh go fóill amuigh sa bush! Sea, arsa mise agus na súile móra orm, b'fhéidir go bhfuil! Bhuel, má fheiceann tú duine díobh amuigh ansin abair liom, mar ba bhreá liomsa iad a fheiceáil arís, ar seisean. Mar sin san oíche d'fhéachainn ar chúl an tí cóngarach don bhothán agus d'fhéachainn freisin amach sna crainn ag bun an ghairdín mar theastaigh uaim a fheiceáil an raibh na hIndiaigh ann. Uaireanta cheapas go bhfaca mé sonraí aisteacha ag gluaiseacht agus an solas ag teacht orthu, nó péire súl ag faire orm sa dorchadas. Agus uair amháin chonaic mé sonra cromtha a d'fhéach orm le ceannaithe mar a bheadh aghaidh fidil orthu, nó péint cogaidh. Ach ansin rith sé go tapa thar an bhfaithche faoi sholas na gealaí. agus chonacthas nach raibh ann ach racún. Tagann na hainmhithe sin amach i rith na hoíche chun bia a ghoid ón mbruscar. Tá teach beag agam féin sna fo-bhailte inniu. Gach tráthnóna agus mé ag filleadh abhaile ón oifig, siúlaim trí thailte Ollscoil Victoria cóngarach do mo theachsa. Tá cosán trí na crainn, an méid atá fágtha den iargúltacht sa cheantar sin. Tráthnóna amháin le déanaí, chonaic mé ceann cait agus é ina shuí ar chraobh agus lán gealaí ann cheana. Ar ócáidí mar seo, ceapaim i gcónaí go bhfuilim chun bualadh leis na hIndiaigh Fiáine ar deireadh. Go mbeidh an t-asarlaí ina sheasamh ar an gcosán agus píopa ina bhéal aige agus é ag caitheamh tobac. Nó go dtiocfaidh an bhean Indiach chugam trí na crainn sa chlapsholas. Du bébé aici á chogar liom. Du bébé, Monsieur.

Bhí sibh ag éisteacht le Treibh na Scáth, scéal le Torlach Mac Con Mí. Tá súil agam gur thaitin sé libh. Go dtí an chéad uair eile, slán.